igbo ndị ọma nwe mmadụ igbo ndị ọ ga-adịrị mma awụchakwala m ọzọ kpọmkwem na mmemme e ji mara ndị igbo kenọ gịnị igbo ekunie onyonyo igbo ekunie tv ebe a na-ewepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ihe gbasara ala igbo ihe kpọmkwem igbo ji wee biri ihe nna nna anyị ha na-eme omenala igbo na otu o kwesịrị ịdị ya ka m wụchara dịka unu si mara ọ bụghị ugbu a wụ ihe ọhụrụ mụ na unu na-ahụ anyị nọ na mmemme a mgbe ọbụla mụ na unu na-anọkọ ya mụ na ụmụnne m na-anọkọ ya na-ekwupụta ihe gbasara igbo ama m na ị gaghị ajụzi sị kedu aha onye na-ekwu ya odoziakụ chinyere ogbonna ka a na-akpọ ambasadọ kedu okwu m ji bịa n'ụbọchị nke taata a chọrọ ịma kedu ihe gbasara mmanya n'ala igbo kedu mkpa ọ dị kedu ihe eji ya eme igbo unu ga-adịlụ ka mmanya ụtụtụ mmanya ụtụtụ anaghị agbaka agbaka unu ga-adị ka echi echi anaghị akọ n'igwe unu ga-adịkwa ka mmiri ụtụtụ mmiri ụtụtụ anaghị agba ururu ihe gbasara mmanya anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata unu ma na e nwere ihe ọ na-eru ọ naghị awụchazi okwu nwaanyị ya ka m ga-eji akpọbata ụmụnne m mụ na ha ga-anọ e wee tinye ọnụ na ihe gbasara mmanya na ihe eji ya eme aga m akpọlite nwa amadi nke nọ n'aka nni m bụ chinọnyerem ọ ga-eji aka ya kpọọ aha ya na ebe o si o kwuchakwa nwanne m nwoke nke nọ n'aka ekpe bụ ethel ga-akọwakwa ebe o si kọwaa ihe o ji maa maka mmanya nwanne m nwoke biko kọwaa kene igbo niile ị kọwaa aha gị na ebe i si tupu anyị baa na ihe anyị ji bịa igbo ndị ọma na-ege ntị udo dịrị unu aha m bụ chinọnye ahaneke a wụ m onye Ogboza autonomous community nọ na Ideato South Local Government Area of Imo State ọ mụa bụ onye isi ndị Igbo Ekunie telivishọn ọ wụ anyị hiwere otu a e ji atọ ntọala ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ka Igbo bụrụ ihe kwụrụ chịm dịka o kwesịrị ịdị anyị lere anya hụ na asụsụ Igbo na-ala azụ omenala Igbo na-ala azụ ụmụaka anyị amatazi ihe omenala ha wee sị ọnọdụ ha na-anọ ọnọdụ ga na-akụziri ụmụaka na ndị a na-amụ ma ndị a ka ga-amụ amụ asụsụ na omenala Igbo maka na udele wụrụ anụ aka ndị mgbe erigo ya erichago ya ụmụaka nọ nọ otu udele sị ọrụ maka ndị oke na-anọ maka a ga- ndị oke ga-anọ ụmụaka dịrị iche na ya awa anọ anya ji akwalite ya kụziere ụmụaka omenala na asụsụ Igbo ka ha mara ebe ha bidoro mara ebe ha si punye mara mgbọrọgwụ ha udo dịrị unu ụmụ Igbo ọ ga-adịrị ọnụ mma ọ dị mma unu anụna ya kpọmkwem n'ọnụ nwa amadi a na-akpọ elefee dike ọ kọrọ ya tawa ụkwa ja ya bụ eze unu ga-anụkwanụ olu nwa amadi nke nọ m n'aka ekpe nna anyị ukwu ngwanụ igbo ndị ọma na-ege ntị ekelee m unu aha m bụ ichie etel oge ike onye ideato south nke dị na imo steeti abịara m n'ụbọchị taa ịkọwara Igbo ndị na-amaghị na asụsụ Igbo amaka abịara m ịkọwara ndị Igbo omenala Igbo ndị na-amaghị na-amata n'ihi na ugbu a ndị mmadụ na-apụsị n'ụzọ ije ha amaghịkwa ihe a na-eme n'obodo ha ya mere ka m ji bịa n'ụbọchị taa etụnyere na ndị mmadụ azụ ihe a na-eme mgbe a na-eme na otu esi eme na ihe kpatara eji eme n'ala Igbo ọ dị mma unu anụna ya kpọmkwem n'olu nwanne m nwoke nọ n'aka nri m bụ elefe dike na nwa amadi nọ n'aka ekpe m bụ atọ na nwata mgbe ihe a wụcha aha ndị igbo na-aza enwecha ihe kpatara eji aza ya bụ aha mana mbọsị ọzọ anyị ga-akọwa ihe gbasara aha na otutu ya unu ma ihe m kwupụtara anyị ji bịa n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara mmanya mmanya anyị na-aṅụ anyị gaa mmemme a sị wụnye anyị nkwụ nke a wụnye anyị nkwụ nke mmanya ahụ ọ dịdụ ụzọ ole gịnị ka eji ya eme ọ ga-amasị m ka anyị gaa kpọmkwem n'ime ịkọwa ihe gbasara mmanya na ihe eji ya eme unu ga-ahụ mmanya ebe a ugbu a o ruola n'omume agụ nwoke asị m ma abịa kelee unu maka ihe ọma mere na ndụ m kpakọrọ na enwere ihe ọma na-eme ga n'ezinụlọ ngọ njiri m ala m jisi na-ebutere unu mmanya oyewo elefere dike ọ ga-adịrị gị mma ọ gazie ise ya mmanya ihe ọma ihe ọma mere na ndụ ihe ọma mere na ndụ mena gị maka ihe mere gị mere m kele dị chineke ị ga-ewere n'oche elee nwata a wetara m okuku eji aṅụ mmanya ama m nwa dike ọ nọ n'ụlọ ele onye ga-aga akpọrọ m ụmụazị na-anọwe n'ụlọ ugbu a nwewe onye n'ụlọ ele onye na-aga akpọrọ m nwa dike ele gbata ngwa jee kpọọ nwa dike ọ bụrụ na ọ nọ ya ịbịa ọsịsọ ije nwe nwa mmadụ a n'ụkwụ bịa ọsịsọ oyo elefe dike nna gị mụrụ gị onye m ji ayarị ụka gị ebe m na-ahụ ịtara m ebe m na-ahụ nwata na-aga ozi ma ahụ na nwata ma aga ozi ya n'ihi na ihe na ana mmanya otu na ọ na-akpọ mekwana otu ọ na-adị m n'ahụ nwa otu o si adị m n'ahụ ee aga m akwụwalụ mmanya ọ ka ọ dị ee mmanya nke a anụ dara bụ nsogbu nsogbu ele nwe ka m dịrị ka ọ kpọrọ m ọ na-abịa aga m aṅụtụwara mmanya Oh. Ah, nke a ruo nne dị ọchịchịrị ya nke a o chiri echi haba nwe ma ọ ka ịma ihe ahụ m chọrọ nnọọ ma mmasị ịbịa ịbịa nnọọ mara ihe emesịa ah, chineke ga-akwụghachi m agba agba agbanụ nke ịṅụtụ maka Mam lẹ́nu tó. Ọ ka ọ dị. Nwa dị ike na-abịa abịa, a ga na-abịakwa bewe bi aka n'oche. Ọ ga m eso ṅụtụkwa ya bụ mmanya nwa ka o si atọ. Mmanya ọma. Mmanya ọma. Mmanya ọma. Ozugbo. Akama. Ebe o. Hmm. Oh. Onye ọ tọka. Imeela. Mana o nwere ihe m sị ka m jụọ gị nwa amadi tupu i bido kụnyewe mmanya a i buru ya butuo ya n'ala sị ka ị kụgharịa kedu ihe nke a pụtara ihe ọ pụtara bụ na omenala Igbo mmadụ butere gị mmanya igosi na ị nabatara mmanya ahụ o butere gị ị ga-akwụgharị ya akwụgharị nke a na-egosi na ị nabatara mmanya ahụ hmm. ọ na-adịkwa mma ka mmadụ na-amụta onye na-apụ ka ọ na-amụta ihe maka na ọ wụ na ekwuha ebunye m ya m si ebe esi bunye m ya gbara ya na-aṅụ mba nke eji buru nwaanyị mmanya mgbe ahụ mgbapụ nke ọzọ m ga-agụkwa ya aga m amagbu ya amagbu mmagbu ya amagbu na ihe m ga-amagbu ya amagbu na akụpụbeghị ọnụ nke ezi mgbe akụpụna m ọnụ nwa ya nwere nke ọzọ m ga-agụ aga m amagbu ya amagbu mmagbu ahụ na-egosikwa na ụmụ ngwongwo na ngwongwo gbatụrụ n'ala ya ga-ese ite elu were gwakọrịta

ihe ọ na-achịkwara onwe yọgharịa ya ihe niile a wee gbakọrịta ọnụ wee bụrụ ihe kwuru ka a na-eme ọ dị mma omenala miri ime ọ ihe e ji na-ekwu okwu ya na-ebe akwa ya na-eti sị ka anyị na-eme omenala na-amụta ihe ndị agba ọhụrụ ugbu a ha ga-ama ihe ndị a kedu ka a ga-esi mewe gịnị ka o ruo ha na ntị dịka anyị nwakpọsara mmanya ahụ enwere nke nọ n'ala ya a na-akpọ uge mmanya ala mmanya uge mmanya ahụ nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara n'ala Igbo ihe anyị ji eji ihe a na-akpọ okuku n'ala Igbo ihe a ka eji aṅụ mmanya n'ala Igbo okuku ka a na-akpọ ya enwekwara nke a na-akpọ udu n'ihi ụzọ ote aka anyị ebughị nke aha bịa maka ntiwa ya ya na ka anyị ji were nke a wee gbanye mmanya taa ihe a bụ okuku ndị Igbo ji aṅụ mmanya ugbu a ka anyị na-aga uge mmanya n'ihi na ọ ihe ọma mere anyị ka anyị na-ekele Chineke uge mmanya a abịa n'ala Igbo okenye nọ n'ebe a na-aṅụ mmanya na-egu uge mmanya okenye na-egu uge mmanya nwata anaghị egu uge mmanya na okenye na-egu uge mmanya uge mmanya a kwa ala mmanya ka o ji ekpe ekpere ekpe ekpere n'ihi ihe ọma ahụ mere m ekpere anyị na-ekpe n'isi nwa amadi a bụ ihe ahụ ọ sị ya ọ na-eme chineke ga-edu ya ọ ga-eme emeruo ya n'isi ise onye ọbụla hụrụ gị hụ ihe ahụ ị na-eme obi na-agbawa ya onye ahụ ga-esi n'ala zere mmiri onye ọbụla ihe dị mma na-adịghị mma esi n'ala ya zere mmiri chineke ga-agọzi gị ị ga-adị ndụ nwee ụlọ ahụ esi na ahụ ị ga-ebi n'ụlọ ahụ bikaa ya nka ị ga-anọ ebe a mụọ ụmụ nọrọ ebe a zụọ ụmụ ụmụ azụkwa gị ị ga-anọ ebe a nweta ihe ọma niile chineke kwadoro na ị ga-enweta nwa m ebe ị kwakwara m ugwu si dị otu a butere mmanya chineke ga-akwara gị ugwu ndị nke nọ gị n'azụ ga-akwara gị ugwu ihe ọma gị niile ga-eru ala chineke ga-agọzi gị ihe ndị a niile ka m na-ayọ ka chineke mezuo na ndụ gị olisa dị n'igwe lee nwata mee nye ya aka nchawa ebe ọ bụla ọ na-etinye n'aka ya gaziere ihe ọ bụla bụ ihe ọma ọ na-eme na chineke mee ka ọ gagharị otu o si chọọ anyị kwuru na Chineke ga-emezuru anyị ihe ndị a n'aha onye nwe anyị ise hmm. nna m na-ekelekwa gị na-ekelekwa gị na-ekelekwa gị o ruru eru unu ahụla ihe anyị na-ekwu mbisi biko nụ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ọ nọ n'ụzọ ije ma na ọ nọ n'ụlọ tinyebenụ Igbo Ekunie TV banyenụ ka unu na-amụta ihe dị ebe ahụ ụfọdụ ndị amaghị ihe emere ugbu a ụfọdụ ndị amaghị ihe eji aṅụ mmanya ụfọdụ wụ nke a na-awa awa ka ha ma mana ị na-etinye na Igbo Ekunie ị ga na-ahụta na-agwakwa ihe ndị nke i chere e nwee ka unu si eme na mpaghara nke unu nke ọ dị ka anyị ewetachaghị ị kọọrọ anyị na mpaghara niile anyị chọrọ ịma otu unu si emepụta ihe dị iche iche unu kpọtụrụ anyị na Igbo Ekunie TV anyị ga-aza ma unu esenduo ya unu ede ya ede weta ebe ahụ anyị ga-agụ ya ma ọ bụ unu akpọọ anyị na akara ekwentị eji mara anyị m ga-akpọ ya ebe a ọ gakwa na-agafe ntị anyị ghere oghe ịnụ na ụnụ kpọrọ anyị gwa anyị lee lelee na ihe anyị na-eme na-amasị unu ị chọkwaa ka a gbasaara gị ozi anyị nọkwa ya ị chọrọ ịkpọ anyị ebe a na-emepe ụlọ ihe ọbụla wụ ihe mmemme anyị nọ ya anyị ga-aza gị ị kpọọ anyị n'ekwentị nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ otu anọ atọ na atọ ma nke ọzọ bụ nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ ise isii isii isii ụfọdụ ndị ga-asị kedu ụdị ihe a na-akpọ ihe a ị na-ele ebe ọ ga na-agafe ị ga-eweta ya ebe ahụ otu a ka ọ dị na mmemme ihe gbasara gịnị mmanya nke ụbọchị nke tata anyị ga-agakwa n'ihu n'iweta ihe ndị ọzọ omenala ka nkụ anyị ga na-atụ ya otu abụọ atọ na-aga n'ihu ebe anyị na-aṅa ntị ka ụnụ kpọọ anyị zibatara anyị ozi udo dịrị unu ụmụnne m unu kelee ndị anyị na ha nọ tupu anyị kwara ngwongwo anyị wee pụ na ihe gbasara mmanya nwa amadi ga-egosi anyị otu e butere mmanya wụ mmanya ihe ọṅụ aṅụcha mmanya onye a nwe ihe ahụ ọ ga-abịa buru ya otu a pụọ ka o nwere otu ọzọ esi eme ya bụ ihe eji wee bute mmanya ya ka anyị chọọ ka anyị nwanne m nwoke o nwere ihe ọzọ nọ na mmanya ka ọ gwụgo ihe ọtụtụ ihe dị na mmanya mana dịka nke a mgbe ọbụla akụchara mmanya ihe ọma maka ihe ọma na-eme ihe ọjọọ na-eme mana nke a wụ ihe gbasara ihe ọma nkụcha akụcha mmanya udu mmanya anyị na-ewere ihu ya tụọ ya otu a ihu ya abanye n'ime ụlọ nke a gosi na ihe ọma ga na-abata n'ụlọ gị ihe ọma ga na-abata ihe ọma ga na-abata ihe ihe ọ bụrụkwa na ọ bụ ihe ọjọọ maka na ihe ọjọọ na-eme ihe ọma na-eme ọ bụrụ na ọ ihe gbanyere ọnwụ mmadụ na a bịa zite anyị na nwanne anyị ma ọ bụ onye dị otu a nwụrụ anyị nọkọkwaa besịa akwa e were mmanya e ji butere anyị bịa kọtara anyị anyị na-ewerekwa ya ka anyị ṅụchaa ya anyị na-ewere ya dowe ihu ya n'iro nke pụtara ihe ọjọọ pụwa iro ihe ọjọọ dị ihe dị otu ahụ ya abịakwarana anyị ọzọ ọ ya ga-edo ọnụ mmanya ahụ ọnụ udu mmanya ahụ n'iro nke a pụtara na ihe ọjọọ pụwa ihe ọma batawa ụlọ ọ dị mma ihe anyị ghọtara ugbu a bụ na mgbe ọbụla e bute mmanya ihe dị mma aṅụcha ya edowe ihu ya n'ime ụlọ mana nke bụ nke ọjọọ edowe gị ya ya abịakwana ya ọzọ unu ahụla n'otu o si dị e nwere ihe ọzọ ndị Igbo na-ekwu gbasara mmanya sị mmanya na-ala ije ọ bịa olee ihe i nwere ike ikwu na nke a ka a na-ekwu na mmanya na-ala ije ya na mmanya gazi ije aṅụọ ọ gaghị agazikwanụ ije aṅụọ ka mmanya bịa ọ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ a ga-aṅụrịrị tupu a na-atụ ihe ọ ga-ebịa a gaghị agbọ mmanya a ṅụrụ agbọ ọ dị mma unu ahụla ihe gbasara mmanya n'ụbọchị nke taata dịka e si agwa unu ihe ọ bụla unu chọrọ ka anyị na-ekwupụtara unu na mpaghara unu na-eme ya biko kpọtụrụnụ anyị ka emesịa iji mee ka a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo nke Igbo Ekunie TV kwụdoro maka ya a na-asị unu subscribe na Igbo Ekunie TV likeịa ya ị jekwanụ na YouTube gị tinye notification icon ọ ga-awụ e post ihe ọhụrụ ọ wụrụ na ị ga-ahụ ya otu ị ga-esi ebata kwado asụsụ na omenala Igbo bụ ị na-ele Igbo Ekunie TV ya keep watching Igbo Ekunie TV keep subscribing keep sharing Igbo Ekunie TV program ọ dịrị anyị niile mma